remember the day m make the broadcast m melu about Okija shrine ịtụ mmadụ n'alụsị and ụfọdụ ife ndị nwa dibịa na-eme wee kwuo wee gwa unu sị unu na one day na a gọọmenti ya ebinite na a gọọmenti ya ebinite ịghọtago na ebunu ya afụ ndị kpụ atụrụ ọ ka fọrọ ofu which is gonna na m sịrị unu na that gọọmenti nwere ike imecha tọọnụ ebe Okija shrine dụ to either university teaching hospital or a government project ịghọtago wayo ndị dibịa gwuru ka nkụ ịghọtago wayo ha gwuru mmadụ ka nkụ ndị a emela alụ ndị a emela alụ ụmụnne anyị nọ na Facebook look at all of them n'obodo oyiwo sị chụwa ndị pastọ na ndị pastọ mere nke a egwuo ndị mmadụ wayo miracle jikwa mee nke a na miracle ada work there is no shortcut to success ha ncha niile today wu sympathizers of Akwa Ọkụkọ Eke Hit and Onyeze Jizọs wọta na ya wụrụ a pastọ ka e ji ife a wọta na ya wụrụ a pastọ ka e ji ife a ee eh? ị malụ the kind of excitement eh?

ee eh, sị gaa rịpọtụ ndị pastọ sị jee jide ndị pastọ instead of ị commend the government for the job they have done so far while encouraging them to do more now when they started celebrating na gọọmenti kwukwara na a fụ onye lelelelelivoye ma ọ na a fụ pastọ mere nke a na e mee ya arrest since then ọkwa gọọmenti wepụtara emergency nọmba ndị pastọ one ka a arrestigoro ka ọ na unu enweghị ike ije rịpọtụ ndị pastọ ọkwa unu na-enjoy mgbe ahụ na-eselebreti na-eshare ihe ụfọdụ na-atagị m into ọ bụrọ post niile a tagịrị m into ka m na-eje eje ịghọtago i am old enough to waste time na nonsense ọ post niile a tagịrị m ka m na-eje ama m mmadụ one ma during the time of Ogechi ma during the time of ife niile a na-eme onye kwuwe kwuwe kwucha ọ sị Ezugo i want you to reply to me enwere m time enwere m time na ọwụlọ ọsọfịa enwere m time ịghọtago enwere m time eh? ndị pastọ one ka e megoro arrest unu refusal ịgụ the handwriting on the wall o nweghị ife ị ya-emekata n'ụwa ka i mee white ka ọ chawa black ịghọtago ugo chala acha ada echu echu ugo chala acha ada echu echu ịghọtago ugo chara acha ada echu echu kpọọ ife ọjọọ ife ọjọọ ị sị na ife ọma wụ ife ọma ndị a mere alụ I'm not talking about whether na fa na-atọ ntọ or na fa ada atọ ntọ na ha na-eme fa but the fact is that na ndị a mere alụ turn ụmụ okorobịa into monsters money mongers a na-achụ ego mbiaka mbiaka enwechata mmadụ apịwuo because of na a na-achọ ego throwing money around money that they did not suffer for ego ha na-asara ndị mmadụ throwing that in it around confusing and deceiving people ụmụnne anyị negara anya n'ife ha supposuru ịdị ekwu ekwu another thing ọ dụ ka ya asị na ife a wụ plan ọ dụ ka ya asị na ndị nwa dibịa recruit these guys chịsa ha n'ihu akwụkwọ unu afụgo that nọrụnụ n'obodo oyibo gwa anyị ife a na-eme n'obodo oyibo Anambra state is not America and Anambra state is not UK Anambra state is not America and Anambra state is not UK thanks to Charles Soludo Akwa Ọkụkọ ha mechagodu pụta ha elearngo their lessons can't you see the kind of peace and sanity e nwee na Facebook ala niile a na-awị na unu chọrọ ka unu mebe ka ndị ụka na-agba n'ihu akwụkwọ ee eh? according to Shimarin temple na ndị otu e. ka unu mebe ka ndị ụka na-agba n'ihu akwụkwọ ee eh, na gone are those days mgbe ndị nwa dibịa na-eme n'azụ unu wee pụta n'ihu look at ndị ụka na-agba n'ihu akwụkwọ since ụwa right from the time channels na-ewu na telivishọn from the time ha gbago to space DSTV e nwee Emmanuel TV e nwee ife niile up to the time ha bata na Facebook nwee Facebook pages wee ruo today they are still moving unu nwa anọzubuo how many years unu anyụọna nsị na altar iji wee gosi na o nwehọ ka ị ya-esi wee packagewa ajọ ife ọ ezigbo ife no matter what look at how you people made ụdị unu si wee make a mess of the little years unu gbaa n'ihu akwụkwọ messie up everywhere deceive ndị mmadụ naa ndị a naa n'iyi n'iyi ịghọtago unu afụge today official na bie ụka ka na-agakwa n'iru o ụka ka kakwara ga n'iru ịghọtago the gate of hell shall not prevail ọ họ m kwuru ya ọ ife a ka unu ji wee ma na ife ụka ji wee karịa unu dịka i si ebe a wee je Lagos ịghọtago ife ụka ji wee karịa unu dịka i si ebe a wee je Lagos ịghọtago so nke a ka wụ mbido I wish Akwa well I wish Eke Hit well I wish Onyeze Jesus well they should put their faith and trust in God they should do what we call restitution it is going to help them a lot ka ndị ọzọ mụrụ akọ ka ndị ọzọ mụrụ akọ ịghọtago nọrụkwanụ ndị ụka ndị ụka dị isi ndị ụka dị isi nọrọnụ chewe ụbọchị a ya-eje arrest pastor Olive Oil ụnụ afụrọzi fa ọkwa everyday ụnụ na-enyegharị mkpọtụ na Facebook echekwa na mgbe ahụ na-ecelebrate na Soludo apassigo bill against ndị ụka mana aka e produce even one pastor a ya-eje kpụrụ nweghị ebe akpụrụ akpụrụ anybody ịghọtago akpụrụ anybody ị fụrụ ife ọjọọ wee sị na ife ọjọọ amaka ife ọjọọ ya-alụ ụlọ biri be ghị ife ọjọọ ya-alụ ụlọ biri be ghị ndị mmadụ na-eje enye onyinye onye nye onyinye 100 naira nye onyinye 200 nye onyinye 500 ụnụ ana-eti mkpu na a na-extort ndị mmadụ onye kwụọ tithe ego na-echeta m mgbe tithe wiri tithe n'elu tithe n'ala tithe ego ole ka ụfọdụ na-akwụ na tithe mana ụnụ nọ mechie ọnụ ụmụazị be anyị na-ebukọ 500 1 million 3 million 4 million je na-ekpokọ ndị nọ ilu onwe ha all in the name of na na-akụchisi ite unu mechisie ọnụ unu ada afụ ya Soludo take action unu tibe mkpu na ọ na-asuppress omenala nke a wụ omenala nke ụnụ jee na court taata Chuka Mathias na ndị otu ha jeenụ na court taa ka unu jee proveolu Governor Soludo na ife Eke Hit na Akwa Ọkụkọ ha na-eme na Onyeze Jesus ha na-eme wụ omenala be nna ha maka ọ họ omenala be nna nke mmụnwa wụ the ways of your forefathers because ọ bụrọ the way of my own forefathers wụ the route you want to go back to because that is definitely not the route where I am from. Ịghọtago. Go and prove it.

of next month is 20 is is um, is uh, 29 days up to 16th is exactly 35 days that is one month and five days or one month and four days depending on ife ọnwa gbara ka anyị hapụ ya ebe a ka anyị hapụ ya ebe a look at charges e bring against Akwa I am not saying that na ọ dụ guilty but ngụnwa nwe onye sịrị na ị chọ ka Anambra steeti dị mma why are you still making noise na Facebook all in the name of Akwa dụ innocent Akwa dụ innocent ọ rubbish niile a ka unu megidoro ana Igbo wee detu ọdụ tata tata ee eh? ị na-agba ọsọ ana m agba ọsọ ị na-agba ọsọ ana m agba ọsọ because na mmadụ fụa ji ife even without

ụnụ nọ na-enyegharị mkpọtụ every day ma akpa mma studio ha ụnụ eje ụnụ na-ede ife nwerọ isi ee eh? ụnụ na-ede ife nwerọ isi instead of unu ya emeri ile unu rie nye na moral support unu ya enye ka the trial wee gachaa ka unu wee malụ kende na ife dị iche wee malụ rị na aka ya ọ dụ ọcha ka ọ na ọ dụrọ ọcha ife na-eme oke na-eme ogini oke na-ebe ogini na-ebe ụnụ bịara ire gọọmenti na-oppress ya afụ enyochasịcha anya ya afụ ife emerụ eburu allegation bue n'isi ten count charges onye ka Akwa wụ na Anambra steeti Anambra steeti gọọmenti ya eji nọkata la-achụ asị na onye ka ha pụtara it is strictly fight against insecurity it is not a personal fight because he's a nobody all these people these three people gọọmenti ji they are nobody they, oh, in fact Anambra steeti amarọ na fa nọ even in their villages who knows them abịa na Ọba kịta kpọgido kpọgido kpọ ọtọpụgo na ya Akwa Akwa anyị akpa ọgwọrụ bụ ha ọgwụ na nke iso n'ife a na-eme n'Ọba ọ just this social media noise a na-eme oke na ngwere pụta na-enyegharị mkpọtụ onweghị ife karịrị ya onwe onye sịrị na ọ dị innocent but for the sake of allegation nọ on his head and ị makwa na insecurity dị na Anambra steeti na-enye ngụnwa nsogbu why na ihe mere ile urie everyday na na-abịa na a na-apersecute ya na a na-eme nke a na a na-eme nke unu esigo from ụka na omenala pụọ kịta unu ewuru n'ọnụ ọ dụ ka personal something ka gọọmenti na-ekwe